Salude a totus, beni torraus a Corrias de Fogu, su programma de RTS po arrexonai de su mundu de oi in sardu, seus in diretta in su canali setantanoi de su digitali terrestri, Facebook, Youtube, WhatsApp puru, messageddus, cumplimentus, consillus, criticas tanti non ddas ligeus, dònnia cida depeus arrexonai de un'argumentu de importu cun d'unu ospiti de importu custa cida de importu mannu propriu un'argumentu sa mexina cun sa dotoressa o dotorissa Miriam Costeri beni benia Salude a totus Comenti istas?
Eo bene grazie Emotzionada ses? Normale nei limiti della norma namus in ispidale Tocat a essi sempri pagu pagu attivaus cumprendiu allutus non troppu panico ma nemmancu drommius una cosa giusta poi tui ses abituada puru Poita tui as giai traballau in sa televisioni, berus esti? E eh, apo fatu carchi osichedda. Faias unu programma de traballu, Chirca, berus cun Eja TV, cantu nci at passau? Circa Noas de Traballu, udi in su duamizas e dechesette, nove annos. Eh, nci passat s'ora, non parit. Eh, su tempus ughidi. Si signore, si signore. Ascurta Miriam no, chistionaus de mexina e poi de atra cosa puru, ma po is pagus chi non ti connoscint ancora in Sardigna, is pagus, deu gei ti connosciu, però is pagus chi, presentadi dai pagu pagu, presentadi, totu boleus sciri. Tando, eo so Miriam Costeri, so de Gavoi, so una dermatologa e in parallelu tenzo un'atividade musicale, apo fundau finzas unu grupu, su primu grupu musicale de eminas, chi si narat Su Cunzertu Antigu.
Bellu, bellu, chistionaus de totu e duus, cioè de s'unu e de s'atru. Andat bene. Ascurta, cumenti de nau.
Oh, ma mi parit ca est ora de incumentzai su programma de Ivixeddu. Cust'orta puru no dd'agatu, ma no at a essi su teleco. Ma, oh, oh! Ma castiai, cioè, ma. Deu veramenti m'ispantu a sola, tèngiu is superpoteri, tzerriu una cosa, prunc e custa arribbat. Dai allueus sistemu beni, ah meda interessanti, càstia Ivixeddu chini s'at cuberau cust'orta po custu programma. Una bella gavoesa! Aahh! Ma cust'orta ti frigu, poita sa gavoesa bella dda tengiu deu puru, ma ita ti creis. Castiai pagu pagu? Taraann! Custa est sa serraggia cosa mia, no sciu chi ddu bieis beni. Custa est una serraggia propriu gavoesa fatta in Gavoi chi m'at fattu propriu po mei Pier Gavino Sedda chi saludu e ddi torru gràtzias e duncas deu puru oi seu in cumpangia de una gavoesa. Eh, a dolu mannu ddu scieis sa busciucca chi est fatta Cun sa busciuca de procu s'est sgonfiada, no durat meda, però seu pentzendi ita ddi potzu ita ddi potzu agatai mancai calincuna cosa de de o ddi pòngiu una crocoriga o boh o de chi no mi torru a fai a circai de calincunu una busciuca eus a biri E duncas moi deu puru seu totu gallosa ca tèngiu sa gavoesa cun mei, toca feus sa puntada tot'a duus, tui cun sa gavoesa in stùdiu e deu cun sa gavoesa in domu ca si càstiu in Casa Puddu. Dai ca s'ascurtu moi.

ca iat essi de procu, però dd'at istampada Antonella, oh ta bella. Va bè, si torrat in Gavoi li a'onzamus. 'Aimus unu interventu chirurgicu. Eh, tocat a si ddu nai a Pier Gavinu Sedda ca si dda fat issu sa. Ah. Lu connosches? Semus fintzas parentes cun Pier Gavinu. Assedda, fintzas mama est Sedda, suni fradiles de primu grau. E va bè, ge ddu sceus, su mundu est piticu ma sa Sardìnnia de prus puru, de prus puru. Torreus a sa mexina, a is istùdius, aundi as istudiau, innoi in Casteddu, in Sardìnnia, foras? Eo apu fatu s'universidade in Casteddu, mi so iscrita poi apustis de sa làurea in medicina in, apu 'oladu su cuncursu po intrare in dermatologia, in s'iscola de dermatologia in Casteddu e poi apu acabau s'ispecializatzione in dermatologia in Bologna. Bologna Ah, conta? Bologna? Bologna. Sciu ca ddu at basca in s'istadi. Eh, in Nanta istiu. totus aici. Però in iverru est fritu meda. Puru. Però est bellissima poite est sa tzitade de sa musica, est sa tzitade de s'universidade prus antiga de su mundu. Eja. E est unu logu Vida studentesca, berus. Meda. Sociali puru. Est su logu innui est nascia sa vida studentesca e Est su logu po imparare, est 'atu propriu paret 'atu aposta po 'àere imparare a sos dischentes sia in sos Berus, istudios si. sia in su tre sia in su Ma ancora aici traballu. est, aici allirga e biatza sa citadi. Est sempere alligra, est sempere attiva. Berus. Est abberu. A tui cumenti mai t'est nascia custa cosa de sa dermatologia? Seis de arratza de famìllia de dotoris o no?
Eo so sa prima dermatologa in sa famìllia mia e. De Gavoi puru? Sa prima de Gavoi o no? De Gavoi omo po ti narrer sa beridade non disso si mancari. No ddi fait nudda. In sos seculos 'olaos mancari b'adiat carchi dermatologo, omo non mi fedin, non mi benit in mente. Si lu dissit cale'unu podet mandare unu messaggiu. Messaggieddu e si ddu narat.
Ello E poi as traballau puru in Bologna o ndi ses torrada in deretura innoi? Apu fatu s'ispecializatzione de un'annu e mesu, s'ispecializatzione est comente unu traballu, est unu, comente unu tirociniu tipu, no? Unu tirociniu pa'au, est comente essere unu unu dotore issiente chi est istudiande po essere dermatologo ispecializau ma in s'interis depet traballare depet aere su dermatologo poi andu unu est ispecializandu su chi non dissit lu podet dimandare lu depet dimandare a a su dotore namus istruturau su lo strutturato su dotore chi est ispecialista e tenet su traballu ufficiale Ma tui teniast tipu unu tutor unu diaici o Teniavamus meda tutor e In sa asl fiast o privau? No in su Sant'Orsola de Bologna Ita Ispidale Sant'Orsola est Ispidale prus mannu de Bologna eh, in cue bi sunt poi totu sas ispecializaziones, b'adiat su padiglione de dermatologia, chi est unu de sos prus sos prus famaos in su mundu, 'a b'est su centru de sos pilos, de s'ambulatoriu de sos pilos e de sas ungras Ah. unu de sos paissimos ambulatorios de ungras 'i b'est in Italia e b'adiat propriu in Bologna, in cue iscrivene iscrivene sas lineas guidas mondiales po omente curare sas ungras e sos pilos. Ah, aici forti est.
E totus erene moere erene andare a ue po imparare custa cosa. E tui poita no ti ddui ses istentada e ndi ses torrada a innoi? A m'an ofertu su postu fissu in Nugoro. E tando apo apo atzetau su seguru, namos, gai. Ti ses piegada a su seguru, berus est?
Ap'atu gai. Duncas, a ondi ses traballendi moi? In Nugoro? Como so traballande in Nugoro, in s'ispidale Santu Frantziscu e Zonchello e fintzas in privau, in in s'ambulatoriu meu meu in Gavoi e in ambulatorios polispecialisticos. A ondi funt custos ambulatorios? Poliambulatorios in Orgosolo. Orgosolo. E in Anela.

Ciniu, Ando ui studente? Ah, no fiast specializende ancora? No, non galu. E interessanti meda custa la. E innoi ite ses operendi? Ah, in cue ui in chirurgia generale a prima de Eh. intrare in s'iscola de dermatologia so intrada in s'iscola de chirurgia generale e ap'atu ses meses de de sala operatoria in chirurgia d'urgenza. Ma cussu est obrigatòriu a ddu fai o dd'oliast No, no, fai no, tui?
oi intrai pròpriu in s'iscola de spetzalizatzione apustis mi sui laureau e apu imparau in cue medas cosas cun su professori Pisanu chi est in custa foto Ita ses faendi, trapiantu de peddi? Fudi un'interventu chirùrgicu mi paret chi fudi de de colecisti cussu Ascurta, custa cosa de sa dermatologia cumenti t'est nàscia custa cosa?
Beh...
t'at interessau diaici?
Poita sa pedde est, est s'òrganu, est prima 'e totu s'òrganu prus mannu de totu su corpu. Suni... Giustu. praticamente chimbe metros cuadrau cuadraus de òrganu. Curiosu. E
est poi
est fintzas E tenet medas funtziones, ca nos riparat dae su sole, est est sa prima barriera protettiva e poi est fintzas un'organu de de socializzazione, de cuntattu cun s'esternu, certu. Eh propriu gai Bellu, interessanti. Cali funt is campus oi de ricerca prus importantis, prus mannus de sa dermatologia? Beh, sa dermatologia como in custos tempos est faende passos meda e e aggiornamentos importantes, como s'urtimu s'urtimu obiettivu de sos istùdios est sa terapia genetica, sa terapia genica e sa terapia molecolare. Puru?
Ita benit a essi totu custa cosa? Como mascamente in custos urtimos annos tenimus tenimus farmacos chi prima non podiavamos nemmancu immagina nemmancu immaginare chi podene chi poden cambiare su decursu de una maladia meda importante, maladias infiammatorias, comente podet essere sa psoriasi, sa eh. psoriasi cussa grave. Eh, S'agatat meda innoi in Sardinna, berus? In Sardinna b'est meda, b'est unu tassu, unu... De ita dipendet, de sa genetica? Eh, b'est una predisposizione genetica, b'est, e poi fintzas fatores ambientales, calecunu at nau fintzas sa vitamina D, Fintzas in, in Sardinna b'est mm. meda sole, però a bortas non, non cheret nàrrere. E in Sardinna, mm, essende un'ìsola, tenimus meda mm -hmm. maladias mancari prus frecuentes rispettu a, atera, a ateros logos.
Tui traballas in custas cosas? Beh, in dermatologia... Beh apo seperau dermatologia fintzas poite est meda, meda varia comente eh. argumentos. Cali funt is maladias prus difùndias de sa peddi? De is sardus. Tando. Dai, chistioneus de is sardus. Is atrus, passienzia. In Sardinna sa zente mancari beni in sas visitas mascamente po compudare sos neos.
Ah, giustu. Totu tenimus neos. Est berus. Mancari nois sardos tenimus unu colore de sa pedde chi est mancari unu pagu prus iscuru de mediamente... Tui no, tui ses bianca bianca? Eh, ah, eo so dermatologa mi ponzo sa crema solare. Ah, brava, brava.
eh, agoa donaus is consillus de protezioni, dai. No, eh, certu, sa protezioni est eh, importante. Eh, certu.
Eh, tanto sas maladias mancari prus frecuentes de... Soriasi.
In ue prus sas, sas visitas suni s'acne. Sos sanzolos, acne giovanile, ma fintzas acne... Pipisias, in campidanu. In cabu 'e susu sanzolos li namus. Ma custu sceti po is giòvunos o is mannos puru no, no. ndi sunfrint? B'est fintzas s'acne de sas pessones mannas, ah. bi sunt medas tipos de acne, mancari a bortas bi sunt fintzas fatores ormonales o predispositzione o àteros fatores fintzas a bortas est podet esser causadu dae medìinas, a bortas dae dae su fumu. Ah! Dae su pipare. E comenti dda curas sa psoriasi o s'acne? Tando su primu, namus, su primu gradinu est mancari una cosa chi non siat meda invasiva, incominzamus dae sas cremas. dae sas cremas e dae sas racomandaziones cremas chi sun a segunda de su tipu de pedde anti antibioticos e atteras moleculas chi tenent tenent unu potere tipu disinfettante namus gai e chi azuden sa pedde a a si rigenerare in d'una manera curretta Poi podimus dare sas pastillias, pastillias chi poden essere antibioticos o poden essere integratores, zincu o àteras vitaminas, e vitamina A, vitamina E e poi fintzas s'isotretinoina chi est unu. Ita, ita est custa s'ùrtima? Sa isotretinoina est una medina meda potente chi tenimus contra a s'acne, est unu derivadu de sa vitamina A e azudat a sa pedde a si generare in d'una manera normale, curreta, est fintzas unu, podimus narrer, anti age. Ah no?
Medas bortas sas. Dai cussu m'interessat, ca seu imbecendi deu puru. Sas mediinas pro s'acne e cussas de pro contra a sas ruchinzas de sa pedde medas bortas sunt sas matessi.
Aia, ma po torrai a cresci is pilus ita tocat a fai? Beh, tando po. No dd'eis agatada ancora sa solutzioni? De sos pilos bi sun bi sun diferentes solutziones, fintzas sa rutorza de sos pilos podent tenner causas diferentes, podent esser. Su pentzamentu?
A bortas fintzas s'istress, s'istress est una cosa chi podet peggiorare sa situatzione in medas patologias, fintzas in s'acne, fintzas in sa psoriasi, in sas dermatites e fintzas e fintzas in s'orrutorza de sos pilos. E duncas sa solutzione, dai, che scovia? Beh, bi sun, Fai su scoop.
dipendet dae su tipu de, Ah, e tocat a fai totu. dipendet dae sa causa, bi sun causas geneticas, bi sun causas mancari de carenza de de vitamina, de vitaminas o de atteros fattores, E fintzas s'istress podet èssere una càusa, bisonzat a cumprèndere cale est sa càusa, a bortas si faent fintzas esames de su sàmbene po bìdere dae ite podet èssere causau.
Ispera non mi ndi donas. Beru est. Ma po torrai a cresci o po firmai sa rutroja? Po ambas duos. Ah, torrant a cresci puru, torrant a fai. Beh, dipendet dae su tipu, eia. Ascurta, e po cosas esteticas, tui traballas puru cun custas cosas, mancias, cosas. Eo apu fatu su master de medicina estetica, finzas si, como mi so cuncentrande in sa prus in sas maladias de sa pedde po como.
Eh, ti praxit prus?
M'agradat a iscoviare mancari sa causa, a la curare, mi dat soddisfatzione. Ti praxit sa circa, sa ricerca o preferis su cuntatu cun su pubblicu e su paziente? A mene m'agradat su cuntatu cun su paziente, est su motivu est su motivu matessi de su poita m'agradat a sonare cun su pubblicu, mm. a tenere s'interazione, eh. a ascurtare finzas sa zente. Mm, ne chi sia un'altra, ne chi sia un'altra questa cosa. Però deo sciu ca ses specialista finas in, aspetta, ddu depu ligi, venereologia. Est a beru, est a beru. Andat a paris cun sa de, paris, dermatologia. S'ispecializzazione ah. de dermatologia est dermatologia e venereologia, est sa matessi iscola. Ddu bis e ita studiat? Ita benit a essi custa venereologia?
Istudiat sas maladias chi si trasmitin cun sos raportos sessuales, podimus narrer. Tipu?
In Sardigna est sa prus difùndia o est prus difùndia sa.
Beh, sa prus difùndia in generale est su papillomavirus, in medas mancari. Ah, ita benit a essi? In medas mancari non nd'ischini nemmancu de lu tènnere, podet èssere fintzas asintomàticu, mancari in medas l'iscàmbian po po s'anzolos o o po atteras cosas mancari benignas comente cheratosi o carchi attera cosa o o neos però est una maladia contagiosa su papillomavirus si trasmittit cun su cuntattu pedde pedde e beh bisonzat sempre a si faere compudare si b'est unu dubbiu poite podet dare fintzas tumores, in sos casos prus, prus graves, però suni casos uh, dae, dae s'unu a su imbe po 'entu, a, a in sa vida totus nois andamus a cuntatu cun custu papillomavirus, a nde be suni eh, meda, meda castas de custu papillomavirus, però poi B'est carchi tipu chi podet esser cancerogenu.
Puru? Aja.
Esistit fintzas su vaccinu 'omo chi est cussizau poita t'azudat siat a prevennere e siat a curare mancari si be suni zai sos papillomas in su corpus.
Ascutta, un'amiga mia de.
Bella sas cosas chi seis nendi, no no meda meda interessantis. Umm. Deu già già immoi nd'aprofittu poita sciu ca custa picioca est dermatologa e duncas studiat totu is magadias de sa peddi. Deu innoi nci tengiu una cosa ddi 'oria pediri a issa puru, poita ca Castiai deu tèngio custa bocetedda innoi custa butilliedda chi est spray chi imoi ah ita cosa bella tandus custu deu ddu impero meda poita est una acua de in italianu est si narat elicriso deu in bidda mia ddi naro mrufugheu no isciu cumenti ddu tzerrint in Gavoi. Nosu custu cust'ebra, chi est cussa chi tenit custu fragu bellu meda chi intendeus totus in s'istadi, e chi s'imperat fintzas po abbruschiai su su procu, deu dd'apu sempri biu fai in domu, su procu s'abbruschiat cun custa cun cust'ebra chi poi ddi lassat su croxou u' bellu u' bellu sapori e poi si biri bai e circa poita si sceberat custa e Perou immoi sigumenti meda genti megat de s'atretziai a fai cosa naturali tipu oli essentziali e totu custas cuncòrdias, a fai fintzas s'acua no, chi ndi pigada totu sustàntzias de de s'ebra. Deu sciu, poi mego de pediri a custa picioca ca segundu mei insomma tenit pistocu in bèrtuga, chi est berus ca cust'acua de mrufugheu, deu ddi naru acua 'e mrufugheu poi ti ddu naru in italianu appuntu elicriso, chi cust'acqua anch'est o comunque custa custa ebra eus a nai su principiu ativu chi tenit cust'ebra ch'andat beni meda candu sa peddi est unu pagheddeddu aici suferenti chi at pigau troppu soghi chi mancai in s'istadi ses abarrada troppu asuta 'e su soghi chi podit essi chi finzas insomma siasta propriu arrubiada e non siasta beni chi ddas prutzas, a parte ca deit unu fragu tropu bellu, ma parit chi giuit una cosa foras a contu, e duncas deu ti 'olia pedire chi 'e perus no 'e perus, chi tue consillas invece cancun'antra ebra, cancun'antra cosa chi chi nascit, chi crescit innoi in sa terra nostra, ecco custa est una de is crosidadis chi deu Chi deu tenia e nd'aprofitu biu ca custa picioca at at studiau. E poi, eccu, imoi ca ddui seu, fortzis Ilvo si dd'at a-i giai pediu, de innui est chi at imparau a a sonai o innui chini est chi dd'at aici no cunsillada però ecco chini est chi dd'at postu sa primu 'orta su strumentu in manus, chi in s'arèntzia teniat cancunu giai chi sonat, torrende a nai inga 'osi unu 'aci de genti sonat, però ecco po sciri chi est una cosa de famiglia chi issa nd'at pigau o chi mancai at biu cancunu in sa bidda e tandus at sighiu custa custa custu disìgiu no e custa custa 'ia.
E Antonella, giai ndi 'olit sciri de cosa? Ah, est curiosa, est curiosa. Ddi nant finas a abruschiadinu a s'elicrisu o alluefogu finas in campidanesu, tue ita ddi naras? Inga 'osi mudrecu.
Mudrecu. Su mudrecu. E dda consillas cust'erba, anzi cust'acqua? Tando sas erbas benin usadas fintzas in sas cremas medicas dermatologicas, bi sun estratos de erbas fintzas

Sas ma sas meighinas usamus nois in s'ispidale depen essere certificaas depen essere approvaas si aen unu muntone de istudios chi duran annos po approvare una meighina chi si pot chi si potzat usare chene aer dannos bisonzat sempre a andamus a contestualizare e nois in dermatologia istudiamus propriu sas urtimas nos aggiornamus meda depimus aer aggiornamentos po ischire ite est sempre sa cosa prus efficace e chi funzionat de prus e mascamente chi no hazet dannos a sa pedde comente narat su giuramentu de Ippocrate primum non nocere su primu est a no fagher male ergai. Però a bortas is erbas puru ddas ant imperau sos seculus e seculus. No, est aberu, sas erbas. Tenint una prova pratica. Fintzas sas mediinas e totu sas sustanzias sunt partias dae s'istùdiu de sas erbas. E poi bisonzat sèmpere a e zustu a usare formulatziones chi siene seguras A medas bortas si podent dare, si podent àere fintzas dermatites irritativas e est semper menzus a dimandare a dimandare a a seperare cremas seguras, nde bi sun fintzas in farmacias fintzas de erbas sardas, chi sun reconnotas comente dispositivos medicos Chi suni seguras po sas cremas fai da te comente mancari si biet in internet su bicarbonau o su limone bisonzat a dare atentu a bortas faghene prus dannos Immoi totus espertus in Instagram. E bisonzat a dare atentu su cussizu eo est sempre a dimandare a a s'ispecialista est sa cosa prus segura. Ascurta Miriam aspetta mi unu messagiu. Duncas a saludi nosu in Sarrocu dda naraus scovorinu, ciao Luca, saludi tengas Luca scovorinu po su elicrisu, ah no, un'amiga mia sa dotorissa, un'amiga mia at tentu sa scabbia Ah, de pagu, si pensamu ca scabbia. fiat estinta custa maladia, No, s'agatat ancoras?
s'agatat meda meda, mascamente nd'apu bidu in Bologna una cosa propriu pariada a Custa ndi dd'at aciapada, fiat in s'esteru e ndi dd'at acia, nd'est torrada cun sa scabbia E s'iscàbbia, mancari medas pensant chi non bi siat prus imbetzes, s'iscàbbia b'est, bisonzat a dare atentu, s'iscàbbia non cheret nàrrere brutùria, comente mancari medas podent pensare, ma est una namus maladia, un'infestatzione sociale, si contàgiat dae intra òmines, cun su contatu sèmpere de sa pedde, Non si cuntàgiat cun s'istrinta de sas manos. Sa salia no. No no no no.
Depet bisonzat unu cuntatu pedde e pedde de nessi unu cuartu 'e ora. Ah non sessuali, ma bastat sociali. No, podet esser fintzas sessuale e fintzas s'iscàbia podet esser una maladia a trasmissione sessuale e at bisonzu comunque contatos de prus de unu cuartu de ora e si podet contagiare fintzas

E a de note si scatenat. Ma forti, pròpiu ti dolit, t'incrèscit. Un iscrafinzu mascamente a de note e in in ue sa pedde est prus cazente, comente de nàrrere in mesu 'e sos pòddighes, in sos bussos, in sos cuvidales. Po sa umididadi cussu o no? Po su po su cazentu. Ah, ascurta, moi chistionendi de umididadi, un'atra cosa difundia meda funt is fungus aici, sa micosi, giustu est, dottoressa? Est a beru. Tui ti, ti nd'interessas, certu, Certu, giungas, fai dermatologia parti. est su, su pane quotidianu, su Ah, no. pane fitianu, Eh. eia. Eh, beh, poi in Sardinna b'est mancari prus cazentu, a semus po su clima. Eh certu, Eh, umididadi, acua, umedade, e mari, e sudore, stanis, e arrius, e cosas. Sa casta de sa pedde e tando podet, podet cumparire sa, sa pitiriasi finzas Cantas in s'ìssina, cussa classica, o in sos pedes, mancari s'usana meda sas botas de anti de cussas antinfortunisticas, sas botas de gomma, de plastica. Faint sudai cussas?
Cussas meda.
Ahh, ahi ahi ahi ahi. Su sudore est nemigu, berus, de sa micosi? Beh, su sudore no, est amigu de sos fungos poita issos cando b'est umedade incue si cherent, podimus nàrrere. Bisonzat a usare sas mizas de cotone. Ma in s'istadi? Est sempre menzus a usare su cotone E assutare bene sos pedes a a pustis de Lana no? sampuna. E sa lana a cuntatu cun sa pedde podet esser irritante, podet podet dare finzas carchi dermatite. cun su contatu direttu cun sa pedde noi nois in dermatologia cussizamus mascamente su cotone, su cotone biancu.
Puru. E de no usare tropu amorbidentes, anzi, antzis de no usare propriu s'amorbidente. Eh, de cuddus profumaus, totu chimica. Po podet irritare sa pedde e de aere in sos casos mancari de cussus chi tenen dermatite atopica de aere su dopiu risciacu a sos bestires, dopiu risciacu. Eh eh Po more s'eccessu de detersivu podet tennere sostàntzias irritantes. Moi nd'est arribendi s'istadi, eh? Tra pagu. Duncas, protetzioni, contsillus, ita contsillaus? Sa protetzione solare est Protetzione solare. est s'ABC de su dermatologo e a. A i cudd'ora si ndi bogai de su soli, giustu est? Dae sas ùndighi de manzanu a sas bàtoro de merie est menzus a a non piare su sole. A fàere atra cosa. Si si podet eja.
Perigulosu. Poi bufai acua meda, papai fruta e birdura. Cussu sempere, at bisonzu de sas vitaminas chi aen bene a sa pedde puru. Ma custu soli si fait beni o si fait dannu a nosu? Tando su sole. Tumoris de sa peddi.
Su sole est Est bellu su sole aet bene, ma, ma... bisonzat a, lu piare in sa manera zusta.
Giusta. Oh.
non bisonzat a si brusiare suta de su sole, a sa bronzadura, sa bronzadura est una reazione de difesa. Ite, melanina est, giustu. Est, est sa difesa iai de su corpus po si difendere dae su sole. De s'agressioni de su sole. Est gai.
E su sole piau po meda tempus Poi, sa, asi comente sa pedde tenet memoria, su sole piau in sos annos po meda tempus e sas brusiaduras pias in sos annos senza protezione solare, poi in s'edade prus manna podene presentare su contu.
Ah! Ma tui a cuddus chi funt nieddos che sa pixi a tot'annu, ita ddis naras? Labai ca est perigulosu? Podit nasci fendi totu. Beh, est menzus a si difèndere dae su sole, a usare semper sa protetzione. Certu. E poite sa protetzione est prima 'e totu su sa prima difesa contra a su cancru de sa pedde e poi fintzas poite sa protetzione solare est su primu su su menzus antirughe. Ah, bellu, bellu, Est gai, giustu, est giustu. a beru.
Duncas, eh, su contu est bellu, est interessanti, però deu 'ollu chistionai de s'atra parti de sa vida tua puru, che tui ses sonadori de sonettu a butonis. Saluda a totus, Miriam, cali funt is visitas chi s'iant a depi fai dogna tanti po no tenni problemas de de essu, dermatologicus? Nicola de Pirri, ndi 'olis isciri de cosa? Tando, est zustu, cando unu biet carchi cosa chi li preocupat de si ompudare da unu dermatologo, e poi mancari una borta una borta a s'annu, una borta 'onzi duos annos, est bene a si aere unu controllo de totu sos neos de sa pedde, e poi da 'ue si biet si mancari b'est carchi cosa chi si depet torrare a compudare in prus pagu tempus o si podet bastare unu una visita cada duos annos. Dònnia dus annos? Ah. Però cada tantu est bene aere. Unu controlleddu. Aere unu unu controllu generale. Est mellus a ddu fai.
Duncas, immoi depeus chistionai de s'atra parti de sa vida tua, de sa musica, de s'organettu. Ih Millu Salude Ivo, Miriam, Mario Flore Salude Mario Saludi Mario e Margherita ddus saludaus dus amigus nostus. Unu saludu e unu abbratzu.
Certu a Mario e Margherita, unu basideddu puru là. Ma che. Duncas s'organettu oppuru nosu ddi naraus sonettu a butonis, tui ita ddi naras? In Gavoi namus sos orgoni Sorgonitos.
Semus sos unicos in Sardinna chi lu mutimus sos orgonitos. Mellus aici, unicos, originalis. Comente, custa est sa pregonta chi t'at fatu Antonella puru, comente as imparau, cali funt stètius is maistus, s'ispiratzioni, o ses de arratza, de famìllia? Tando in Gavoi, Gavoi est una bidda de musica. Est una bidda de musica, custu lu podimus narrer, ca b'est su arraseare prus musicale de s'isula. Si signora. Jovia Lardajola e totu sos abitantes essimos a sonare totu. Paris aimus un'orchestra manna in totu sa vidda. E sos tumbarinos. Certu, e poi coinvolgimos fintzas a s'istranzu, est bellu po cussu, fintzas sa zente chi benit dae oras partecipat. Deo puru seu andau, bellu. Milla, sa dotorissa sonendi, aundi ses innoi? Ah, custu fut in Puglia, in Trani. Ah, ses in trasferta puru. Po sa presentazione de su libru de s'amigu meu Alberto Cocco.

E dunque as imparaus, as imparau de sa bidda, de domu, de s'ambienti musicali o no de Gavoi? Tando. Ma poita propriu su sonetu? No, e no un'atra cosa? Tando in Gavoi b'est b'est semper istada sa traditzione de sonare, nois namus a cuntzertu, cuntzertu gavoesu, cheret narrer sonare a tumbarinu, triangulu, pipiolu e sos orgonitos chi sun s'istrumentu prus reente, però ah. poi s'est difundiu in totu sa Sardinna. E sos ah. zios mios, ah, sos ecco. zios mios eh, dae s'ala 'e babbu eh, sonana e, e fraviavana Ita sonana totu, triangolo, pipiolu eh, so, pi, mm, Tumbarinos, Tumbarinos. su biadu de tziu meu, zio Giangavino. E serraggia ndi sonais? E fintzas sos tumborros sonamus in Gavoi, eh eh sì est a beru, comente nos at ammentau Antonella puru. Eh, sa serraggia sgonfia de Antonella. Va bè, si torrat in Gavoi s'alia. Gei dd'arrangiaus Antonella. Lia torramus Eia.
A novu.
Bellu. E ita repertoriu sonas? Su de Gavoi etotu opuru spatzias? Tando deo so partia dae su repertoriu de Gavoi. In Gavoi propriu finzas a una deghena de annos aede ballaban a petzi sos ballos de Gavoi. Poi comente si sun diffundias sas iscolas de ballu sardu, sas iscolas de musica, sos social network, poi sa zente at incumintzau a imparare totu sos ballos finzas fintzas po isport a bortas bi sunu propriu sas iscolas de ballu sardu Eia eia Est bellu a si connoschere fintzas sas traditziones e custu aumentat sa curiosidade e agiudat a tenner viva totu sa traditzione de sa musica sarda. Poita no. Ma custas scolas faint unu pagheddu de totu, de campidanu fintzas a sa Gaddura, no. Tui ita sonas, totu? Campidanesu ndi sonas? Bona ses.
E apo incomintzau dae sos ballos de Gavoi, poi passu passu apo mi so posta a istudiare fintzas ateros ballos de de totu sos ateros loos e omo su su tallone de de de killer meu de killer de killer meu est su campidanesu però omo est frorigiau su campidanesu est meda difficile difatis lu Studiare meda bene. E ma ddu nant totu is sonadoris, ca su campidanesu est sa prova prus tostada. La', innoi ita ses sonendi? Ah, in cue fia sonande su ballu de Ollolai. Ddu bis? E intzandus gei ndi sonas, allenus puru. Una gavoesa chi sonat su ballu de Ollolai est, no est fatzile a. A dd'acetai. A la.

A Bologna est sa tzitade de sa mùsica. Ispirat ah. fintzas s'àghera a sonare a e mùsica. Est una cosa... Ma cosa chi non siat traditzionali sarda ndi fais? Nde tenimus, nde tenimus, a m'agradat fintzas a isperimentare. A, Tipu est, ita, ita podit essi? Est fintzas unu modu de comunicare cun àteras persones, cun àteras culturas. Po nàrrere, cando in Bologna apu imparau Musicas de s'Emilia Romagna, anzones de, de grupos bolognesos, poi... Aia. De, si, ma magari non lu namus po non aere publicidade oculta, it'an... Boh. No, dai, non ddi naraus. Non ddi naraus.
Andat bene. Naraus su tuu de progetu però. Eh, Tenis unu bellu progetu. Su progetu meu est su grupu, su cuntzertu antigu. Eh, gei dd'as nau, cuntzertu ddi narais. Eh, su cuntzertu, ah, su cuntzertu antigu. Ma su tenore puru cuntzertu ddi narais? Su tenore in Gavoi est. Ah, un'atru ballu. Ah, innoi aundi ses? Innoi so in domo, in domo mia. In Gavoi. Custa est sa cassapanca. Cessu, bella. A tia sarda, a nichedda. E custu sonettu, ma custa no est sardu? No, custa est.
Ddu bisi? Custa est una de sas. Est unu valzer.
Itinerante de s'Emilia Romagna, est una ballata. Ballata. Ah.

Ala in ordine omente sa pianola eh. o sa fisarmonica tenet un'iscala sua e s'imparat mascamente a oricra ma tui connoscis sa teoria musicali puru o no e tando o a origa eo apo imparau a origa e sa serraggia deo mi dd'apo fatta cuncordai poita dda 'ollu imparai a dda sonai No sciu, meda genti candu ndi chistiou non non ndi scit nudda, ma in Gavoi propriu, a parte ca ddu est Pier Gavino chi ddas fait, no sciu fortzis ddu at ai fintzas cancun'antru, issu est propriu maistu e e poi ddas faint fintzas in Seddori e deo nci tenia a dda tenniri de Gavoi poita tengiu amigus meda in Gavoi e infati custa picioca seu circhendi de cumprendi chi dd'apu giai bida poita deu Fatu fatu ddui andu, tengiu amigus ddui andu in s'istadi, a bortas ddu abarru fintzas cuatru cincu diis, insoma est una 'idda chi a mimi m'agradat meda, propriu poita biu ca unu axi de genti soat, soat e baddat e su ballu sardu gavoesu est bellu meda, poita segundu mei est su prus Sciamànicu chi ci siat poita ddoi est su tamburu, su triàngulu cun is sonus ding chi nci aviant a susu e duncas custa picioca mi parit tropu bravixedda, mi praxit custa cosa ca soat e poi apu cumprendu ca est fintzas dotora Tant'e nudda. Dai, moi sigu a ascurtai su chi narais e poi in pustis si 'ollu fai una bella una bella pregunta chi mancai no c'intrat cun cun sa musica o cun cussas cosas, però no est chi dogna dii s'agatit una chi at istudiau medicina, eus a nai s'universidadi e chi invecis teit bias ancora is traditzionis, custa cosa deu dd'apu bida feti, no feti, però dd'apu bida in pagu biddas, depu nai sa beridadi, e Gavoi est una de custas biddas, innui unu mancai apat astudiau, siat andau foras, apat fatu un'axi de esperientzias tengiu traballu, est sempri acapiau a sa terra cosa sua e a is traditzionis, poita de chi no, 'ollu nai, in medas atras biddas puru su su crannasciali sì s'afestat e si fiant un'axi de cosas, ma in in Gavoi invecis est propriu poderau, est una de de is biddas chi at poderau propriu custu custu traditzioni e fintzas Tocat a ddus sciri fai e a ddus sciri sonai. Seu circhendi de cumprendi chi custa picioca dd'apu connota candu seu andada cancuna 'orta po Giòbia Lardajola. E ca moi no 'ollu fai nòminis de chi no ddi narai, e amiga de chini ses?
Eja, eja, tenit arrexoni, eh! Gavoi est pròpriu una bidda chi at apoderau beni is traditzionis, sa mùsica, su sardu puru, tanti est berus chi tui ses una picioca giòvuna, studiada e totu cantu, chistionas unu bellu sardu, aici totus, aici dònnia giòvuna sarda, femus a postu, càstia, chi fiant totus che a tui.
Gràssias, gràssias.
Ita mi naras de custa bidda? No, est berus, Gavoi, eo no est a so de Gavoi, ma dd'at nau Antonella, omo mi narant totu, omo mancari chi est pallera, Gavoi pasa, ma dd'at nau Antonella, dd'at nau Antonella, no però est a beru chi eo penso chi Gavoi, ma custu est unu datu documentabile, Gavoi si est semper ist, istetia una bidda ispeciale, poite est est semper istada una bidda moderna Eh. mancari fintzas in sas cosas i podimus pensare a essere prus negativas, po narrer, udi una de sas primas biddas i avian mòdiu su ostùmene i avian mòdiu su ostùmene sardu, los avian totus Curiosu custu Bèndios, bèndios po Però est torrau imoi po si inghere a sa moderna A sa tzivile Los ana bèndios a sa tzivile, los ana bèndios a sas àteras biddas acantes Ehi, totu feminas. Custu est su cuntzertu antigu. Su cuntzertu antigu. Cantu seis? Duus, cuatru e cincu. Semus in numeru variabili. Ah, no est fissu su. A segunda de. Sa formatzioni. A segunda de su tipu de serada. De tres a cincu. Ita totu sonais. Fintzas in duu, fintzas in duas sonaus.
In duo puru. Ita totu sonais.
Sonetu. Triangulu. Sorgonitos, poi sos istrumentos gavoesos, tumbarinu, triangulu, pipiolu, poi tenemus sa cantante cun sa chitarra, puru, ma non seis gavoesas totus, no, sa cantante est de Maracalagonis, ah de Campidanu a Cabesusu, aundi seis innoi? Incue semus in Baronia in Onifai.
Saludaddas, chi is nominis cumenti funt de custas piciochis? B'est cussa cun su triangulu, chi est acanta a mene, sonat sa fisarmonica puru, sa fisarmonica manna. Ah, sonat fisarmonica.
Tenemus fintzas sa fisarmonica, sa fisarmonicista est una professoressa de italianu in Polonia istat issa. De? De aundi est issa? Est de Tuili.
Tuili. Sa fisarmonicista eia.
Ah, as fatu unu bellu amisturu tra Campidanu, Barbagia, Cabesusu, berus? Tenemus totu totu sas provìntzias sardas. Totu est arrapresentadu beni. Tenemus un'iscuadra de totu sa Sardinna. Ita repertòriu fais, ita totu sonais? Su repertòriu partimus dae sos ballos sardos, ballos sardos de totu sa Sardinna, Martina de Tuili sonat benìssimu su campidanesu, poi b'est fintzas Melissa chi cantat siat de 'antzones sardas ma siat a issa l'agradat su rock, Oh, rocchettara teneus. E podet capitare, 'i a sa ine de sa serada cambiamus genere, aimus eh. fintzas a... Eh, Rock and roll.
Eh, podet capitare, b'est custu rischiu. No, però... Però sa formatzione at cambiau in is annus, berus, seu biendi facixeddas... Est a beru, est a beru. Ma finas is Spice Girls ant cambiau. Fintzas is scuadras de calcio cambian sos giogadores. e rinovamus sas energias cada tantu.
Eja. Energias novas. Duncas, depu donai un'apuntamentu, Marco, de sa regia chi mi ddu mandas, de Foghesu in Beranu. Ello, ecco innoi, Foghesu in Beranu. Eh, de xenàbara a domìnigu, cun Luigi Lai, Franciscu Bacchis, e sàbudu depit sonai. Su cuntzertu antigu e ti dd'apo fatu aposta. E dominigu grupu folk cun sa missa, ballus e su grupu de de domu de Silvana Coni in Foghesu, Ollasta. Duncas Bene. ita depeis fai?
Ballus sardus. Aimus ballus sardus e poi podet capitare si mancari cali'unu cheret antare cun nois, cun nois a ateras canzones Nos las dimandet e nois. Ah, tipu jukebox? Beh, dai, po custa ocasione de esta, eja, nos agradat a aer esta totus paris, tando no. Giai sonau ddu as. Nos bedimus in Foghesu. Giai sonau o sa primu borta? In Foghesu no avio mai sonau galu. Discu fatu nd'eis?
Eh, oh, ma custu est unu progetu chi semus traballende. Eh. Po custu. E po cust'istadi? Cuncertus, datas giai Nde fissadas? nde tenimus fintzas duas foras de Sardinna. Oh, a ndi depis andai. Dai, tenis unu minutu. Nde tenimus una a s'ine de su mese, iat a esser in d'unu logu po New York. Sighiennos in sos social po Giustu.
po l'iscoviare, est unu logu in Instagram, in ointi in Facebook.
Sardinna, ma at a esser meda New York, bellu. dai.
No. No, est Washington, est DC.
podimus narrer chi est in s'estero. A undi t'agataus?
Facebook.